tabweranso kuzakambirana nkhani yokhuzana ndi mbiri za anthu olungama anthu amene ndithu adagwira ntchito yopambana mu dini ya allahu tabaraka wataala ndiye tinali tikukambirana nkhani yokhuzana ndi mmodzi mwa omwe ndithu ndi

ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadi, anthu amenewo ndi amene Allahu tabaraka wa taala adawaongola. Sonza kuti no ukawaona zochitika zawo physically zimachita kuoneseratu kuti anthu awa amamuopa Allahu tabaraka wa taala ndiye kutengera muzintchito zabwino zimene iwo adagwira kutengera mu ziphunzitso zimene iwo anali nkuphunzitsa zomuopa allahu tabaraka wataala basi taziwatsatirani anthu amenewo tawapangeni kukhala ma role models tawapangeni kukhala zisanzo zabwino mu moyo wanu wa tsiku ndi tsiku ndiye timakhala tikufunsa kunena kuti kodi anthu amenewa hal hum basharun mithluna anthu amene awa ndi anthu ngati ife tomwe wahal nastati'u an naf'ala kama fa'alu kodi nanga ndi zotheka kuti ifenso tikhoza kugwira ntchito ngati mmene achina imamu zainul abidina amagwirira ntchito zabwino au anna al amra mustahilun kapena ndi zosatheka ndiye tikuona imamu taus ibn kaisan radiyallahu taala anhu

ayadhunnu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yasta'thiru bihi min dunina kodi akuganiza maswahaba a mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuti ndi amene angakhale akumpanga mtumiki sallallahu alaihi wasallama kukhala wosangalala kuti umma wanga wagwira ntchito zabwino kupatula ifeyo kuti ndi okha basi amene angamsangalatse mtumiki ku ntchito zabwino ndi okha ifeyo sitili mgulu

kumeneku ndiye kuwasata maswahaba ntchito zimene maswahaba amagwira apa tikuona taus ibn kaisan imamu wa matabii amene waimanji akunena kuti inenso ndiwasata amenewo phazi to phazi ndiziwasata chilichonse chimene amapanga inenso ndizipanga chimene chocho mpaka tsiku la kiyama tikaime naye shoulder to shoulder mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam akufuna kupanga mpikisano ndi ndani pamenepo akufuna kupanga mpikisano ndi abubakar sidiq radhiyallahu ta'ala anhu akufuna kupanga mpikisano ndi hazrat umar radhiyallahu ta'ala anhu akufuna kukakhala shoulder to shoulder ndi hazrat uthman imam ali radhiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn auf radhiyallahu ta'ala anhu maswahaba akulu akulu akufuna kukaima nawo shoulder to shoulder siku la kiyama koma zimenezi sizingatheke ngati ifeyo tikumayankhula ndi kumagona zikufunika kuti tisinthe ndiye tiyambe kupanga zimene maulama maimamu akuluakulu amenewa anali nkupanga timpembeze allahu tabaraka wataala ngati mmene iwonso anali kumpembezera mulungu subhanahu wataala

kuwasungira akapolo ake amene ndi wolungama omuopa allahu tabaraka wa taala ndi zimene tikufuna kuti tsiku la kiyama likafika tikapeze zimenezo tizipeza bwanji tizikumbusana nkhani za anthu amene ndi olungama ndiye tizisatira zimene iwo anali kuchita indama natakallam an hadhihi shakhsiyat tikamayankhulanso za anthu amenewa anthu amene ndi omuopa allahu tabaraka wataala maimamu abwino abwino nanzuru fi ahwalina timakhala tikuziyang'ana nyengo zimene tikudusana nazo lero lino ifeyo ngati anthu okhulupirira mwa allahu subhanahu wataala ma sababu ladhi min ajlihi kanat

umma umene wa chisilamu uwu unali umma wolemekezeka kopya umma woopedwa umma oopedwa aliyense akauona unali umma oopedwa osati chifukwa china kuti unali umma omaopyeza anthu om- umma umene umapanga chifwamba kunalibe zimenezo koma kungowayang'ana makhalidwe a asilamu mmene amakhalira basi wina aliyense amauopa umma wa chisilamu wina aliyense amawalemekeza asilamu anthu ambiri amajoyina kulowa chisilamu anthu ambiri ankajoyina kulowa chisilamu wama sababu l-ana nanga ndi chifukwa chiyani panopa fi zamanina mu nthawi yathu ino nahnu ma narahu min adhufi walhauni wadhulli chifukwa chiyani lero lino tikuona kuti ifeyo ndiye ndi ofoka pa dziko lapansi lonse ndife ofoka onyozedwa mm, amene sitilabadiridwa ndi ifeyo asilamu chimene chapangisa zimenezozo ndi chani chisilamu chathu chili ngati chisilamu cha achina zainul abidin chili ngati chisilamu cha uh, taus ibn kaisan chikukhala ngati chisilamu chimene chinali cha maswahaba ndi chomwechi cha chisilamu chimene anachisiya matabiun kapena tasintha njira tangotenga zina la chisilamu koma makhalidwe a chisilamu tilibe lero lino upite ku mizikiti ukamva chisoni kopya peza kuti mzikiti uli empty mzikiti uli empty koma mderamo aliyense akuzitchula kuti ndine msilamu mzikiti anthu akupita friday lachisanu lokha kungoswali juma kungomaliza juma ndiye kuti pamenepo basi amaliza amenewo muzaonana nawonso wiki ya mawa ramadhani yafika anthu akupereka zifukwa sindisala chifukwa cha zakuti zakuti zifukwa zopanda pake nthawi ya zakati yafika aliyense akupereka zifukwa dini imeneyo imene ndi dini imene maswahaba anasiya imene ndi dini imene matabiuna adasiya imeneyo ndi dini imene matabiu tabiina adaisiya imene ndi dini imene achina imam ahmad bin hanbal imam shafi imam malik imam abu hanifa sufyanu thauri sufyanu ibn uyaina Abdullah ibn Mubarak maimamu akuluakulu imene ndi dini imene anaisiya kapena tasintha tatenga zina pamenepo ndi pamene timafunika kuti ife tizizifunsa kenako ndikumabwerera ku line tikamva mbiri za anthu olungama amenewa mmene amapangira ibada mmene amasalira kudya mmene ankayankhulira ndi anthu mmene ankakhalira mu community ifenso ndikupanga kope umoyo umenewo ndikuti insha Allah subhanahu wa taala izza kapena kuti ulemu umene asilamu ankalandira kalekale allahu subhanahu wa taala umenewo aubweresa mcommunity yathu allahu subhanahu wa taala ulemu umenewo azaubweresa pa dziko lapansi pano kwa asilamu mmanda mpaka na tsiku la kiyama kufikira pamene tikhale tikupitiliza ah, nkhani imene ya imam zainul abidin mukhale pomwepo jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbiri za anthu olungama